aha igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a sị m ka m kọwaa ife ụfọdụ nke tata maka na marahadum ebe mụnwa na-akụzi maka na ọ na-adị mma onye malụ nke o nwere ike inye ndị be fa ka ọ na-enye Ife a bụ Siam University, Bangkok, Thailand. Ị fụgo. This is um, a kind of uh, the frontage of Siam University. So mana e nwe ife m ji wee bịa sị ka m kọwaa tata. Ọya, o nwere ife m ji wee chọọ ka anyị kọwaa ka anyị malụ ife ụfọdụ a na-emegasị. Okay, come.

na mba na-eyelu mba nni ndị be anyị kwuru obere okwu na nkụ dị na mba na-eyelu mba Ee, nke fa na-efe si wee dịlị fa nene anya nụ, ndị be anyị na-akpọ ya alụsị mana ị fụgo a na-adọnyekwara ya nri ọ bụrọ sọsọ na a na-adọnyere ya nri na-enye ya- a na- a na-asọpụrụ ya n'ụdị ọbụla mana ife m ji wee sị ka m kọwaa kịtaa nụ bụ na yunivasịtị nya ka ị ya-ebu ụzọ wee fụ ife a bụ geeti yunivasịtị then ị pụta ife izi ị ya-ebu ụzọ wee fụ n'ebe a bụ gịnị ife a fa na-efe a na-akwanyere ya ugwu ọ na-enwe mbọsị ọ na a na-ewepụtara ya taịm mana ife dịrị ya mkpa na onye ọbụla na-abịa ebe a bịa n'ọrụ ị fụrụ ya na geeti ebe a wụalị ya i kenee ya ife m ji wee kwuo bụ na a sị na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni ndị Igbo kwuru ya tụọ nya ọ bụrụ inu na nkụ dị na mba na-eyere mba nni nke a bụ nke fa unu afụgo mana ife dịzi iche oge ụfọdụ ma i nebe ya anya na nke anyị ọ dị m ka ọ na-abụ na ife dị iche bụ ọ dị m ka ife a dị iche bụ gịnị nene anya ị fụ na goolu ka fa ji wee dozisi nke fa nke fa maa mma na-achake achake o nwere ebe ụfọdụ m ga-egosi unu ị gaa na Thailand ị gaa na Bangkok ife ọbụla fa na-efe efe ọ na-adị ọcha fa na-edozisie nye ego ị bịa nnọọ were ego wee bịagodo ị fụ ya nene anya na ndị be anyị sị na ọdemokasi nzikọ nke a bụkwa yunivasiti e wee si etu a wee debe ya o wee si etu a wee dị nene nnọọ anya ka ị fụ ka o si wee dị ọ kwa yunivasiti ka anyị nọ ngwa nene goolu fa amakwa na ị zoomkwara ya ọfụma ehe nke etu a ka ọ dị na yunivesiti ọbụla ife anyị fụrụ etu a ka ọ dị n'ụlọ ọbụla e bi n'obodo a ụlọ ọbụla a bịalụ n'obodo a nwere ife na-echekwa ụlọ anwa nwere arụsị na-echekwa ụlọ anwa a na-enyekwu ya nri a na-edebere ya kandụl nke a bụ kandụl mana ọ nyụgo e mesịkwa kịta e buru fruit bịa debere ya buru nri ụfọdụ bịa debere ya ka unu fụ na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri obodo anụnwa abịasị m obodo a wee mụta ife n'ike a sị ka m kere ahụ so na anyị ka na-aga na the university achọrọ m ka anyị gaa nke izizi anyị afụgo m- ebe e bidoro wee were ife fa na-efe wee chekwebe na geeti fa nke anyị na-agazi bụ n'azụ kwana o nwe nke e debere n'azụ o nwere nke dị n'azụ isiokwu m bụrụ na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri nke anụnwa bụ na mbata yunivasiti ebe a ka e debelu alụsị fa anwa ma ọ bụrụ alụsị ka a na-akpọ ya n'ebe njikwa alụsị bụ nke anyị na-akpọ nke anyị then ka anyị gazie n'ime yunivesiti gakwa n'azụ ụlọ yunivesiti ilu ebe anwa ịfụkwa nke fa ji wee kechie side anwa ee dịka anyị si wee mara ị ma na anyị bidoro na anyị bidoro mgbe anyị bịara abịa n'isi mbido ebe ụ- ebe yunivesiti bidoro a wee bido na geeti ị nee anya ị fụ na ebe anụnwa anyị ba- na anyị na-abata na yunivesiti abata ebe ebe nke ọzọ na-abụ first gate e nwere the backyard gate nke a bụ the middle of course ebe a ka ọfịs m dị na 12th floor this is 19 building yeah so m na-achọ ka anyị wee na-akọwa nwere ife ọzọ nke ahụ anyị ji wee bụrụ ndị Igbo maka na anyị ka ekwesị ịga na-enele anya n'ife a na-efe efe mana ị mago ndị e lili eli na-eligova if ọkụ dị na mba nkụ dị na mba na-eye obodo a esi fa si wee chekwaba onwe fa ọ na-agba m ume mmadụ o nwere ife dị n'ụwa a ka mmadụ ịnọ na be ya were nke chi ya nyere ya mmadụ obodo ịnọ na nke fa were nke chi fa nyere fa agbụrụ ịnọ na nke fa were nke chi fa nyere fa maka na ị nee anya fụ na ụfọdụ n'ime anyị na-agbapụsị obodo oyibo mana obodo oyibo anwa anyị na-agbapụ obodo oyibo anwa mụ na gị na-agbapụ ife fa ji kasị mma bụ na fa nọ n'ife chi fa nyere fa nọrọ ya nọsie ike a sị na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni elozọkwana na mbido na yunivasịtị nke a ma- mara ha dum na mbido na yunivasịtị ka anyị fugolo ka fa si dozisi wee were alụsị nke anwa chi fa nke anwa kechie na na mbata then nke a na-echekwa na mbata ahụ nke eze ọbụla nwee ife i ji wee bịa ọ bụrụ na i nwee ife ọ bụrụ na i nwee ife i ji wee bịa ka a kụ- a pịatuo gị na another one this is the backyard the back of the university ị nezi anya na back of the university vụkwa another part of it nke na-echekwa nke dị n'azụ because na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni ya bụ isiokwu m nkụ dị na mba na-eyelu mba nni anyị bidoro na first gate na mbata university wee na-abịa na na last gate of the university a na-achọzi ịpụ apụ o nwere ife fa na-efe kwadebelụ na mbido ife fa na-efe kwadebelụ na njedebe fa nọ wee na-egosi ụwa fa na-ekene chi fa etu o si wee dozili fa obodo obodo fa wee dị ngwa na ya nke anụwa bụ the backyard the gate nke maka ebe a bụ private university ebe a gate nke dị na nke e ji apụzi azụ gate nke a na-akpọ azụ gate ngwa nezie nekwe nna nke nọ ebe a na-echekwa ife a na-eme ebe a etu a ka e si ebutekwala ya nri etu a ka e si ewetara ya kandụl i nee anya ebe a, ị ga-afụ oroma nkịrịsị i nee anya ebe a, ị ga-afụ fruits ehe na fruits na guava na apple na all assorted all forms of uh, every kind of fruits a na-ebutekwa ma nri ị pụta i were nwa nwayọọ gbagharịa ka i nekwa anya ife a bụ nke dị na yunivasiti mahadum n'obodo a na-akpọ Thailand ka ị fụ ka fa si asọpụrụ ife fa nwere ya bụ isiokwu m mgbe were wee lote na nkụ dị na mba na-eyelụ mba nri ya bụ isiokwu m tata Igbo ekene m unu ya a wee na-ekwukwa obodo anyị nọ bụ Thailand bụ obodo mmiri in fact ọ nọ n'enu mmiri nke kachasị mma bụ na nọvemba na-abịa ife anụnwa m ma egosi unu ebe ba na-efe mmiri anyị nwa si na ụfọdụ n'ime anyị si na mmiri wee bịa ehe anyị si na mmiri wee bịa ụfọdụ n'ime anyị wee na-eje na-ebuga ndị mmiri na-enye na-enye fe one thing or the other mana obodo anụnwa a na-akpọ Thailand from every indication bụzi mmiri na onwe na ya mmiri na onwe na ya fa wee wepụta na nọvemba every nọvemba m ma egosi unu every nọvemba efu ebe famili niile n'obodo a ya pụta bụrụ ife ahụ efu a na-eme na be anyị ama m ma anyị na fa bụ ofu bụrụ ife ahụ efu a na-eme na be anyị gaa na mmiri ife na-atọ ụtọ anyị agbalị ya egbe anyị etinye ngwongwo na ngwongwo wee kene eze nwaanyị mmiri obodo na onwe na ya na-eme ya ọ bụrụ seremoni n'obodo a na-akpọ ya ọkwa Loy Krathong ka ọ gịnị Loy Loy Krathong na nọvemba ka ọ ya eme mme- mme- m ma eje somewhere seti ya ọfụma ọfụma mana ife ọzọ dịkwa mkpa na- na ife ndị Thai na-eme na yunivesiti fa ọbụla nke a bụ gadin ị na-anya ife na gadin maka na mkpori ndụ na-atọkwanụ fa ụtọ rinne fe belivuru na mmadụ nọ n'ụ- nọ- nọ n'ụwa ya na-ata afụfụ for nothing a ka na-edozi nke ya edozi ọ nke e bidoro ọfụụ ife a melie nnọọ bụ onye nọrọ ndị ị pụta ka ị na-agbagharị ọsọ na-enegharị anya na-enegharị anya den ị bịa n'ebe a, ebe nke anụnwa ụlọ nke a bụ jim yunivasiti jim university gym ya bụ nke a then nke a bụkwa ebe field ebe a na-agba bọọlụ e ji wee sị gị anọkata m taa ọ ta m n'isi m sị ka m bido because m ma ebido na-akọrọ unu ife anyị nwere ike ịmụta ọ nwekwa nke anyị na-eme fa nwere ike ịmụta mana kịta majority of us bụ ndị Igbo na-abịazi obodo a agụ akwụkwọ mgbe ọ- mgbe izizi ọ bụrọ etu a ka ọ dị mana ọ dịgo etu a kịta ebe ọ bụ na ọ bụrọ etu a ka ọ dị mgbe izizi ọ dịgo etu a ife anyị na fa nwekọrịtara a ya achịkọta ọnụ erika ọ nya ka m ji wee nechasị anya sị mba na m ma ebidozikwanụ ka m na-akọwa ife ụfọdụ wekwere igbo wee na-akọwa ya ka anyị wee na-afụ etu ndị ọzọ si wee jide nke fa jide ife chi fa nyere fa jidegbuo nya ọfụma anyị nwere nsogbu sọsọ nsogbu anyị nwere bụ na anyị tụfuru nke anyị nke anyị bụ nke ndị nke ndị ọjọọ iru na anya wee dị anyị etu o si adị ndị ọjọọ onye ọbụla na-esizi na be anyị na-aga obodo obodo jidere nke chi fa nyere fa maka na a sị na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu igbo amakanụ